An Fear Déirce, bunaithe ar an ngearrscéal 'Lucky Beggar' le John D. Sheridan. Ba mhístuama agus ba bhrónach amach is amach é an faux pas a rinne mo chomharsa béal dorais an lá faoi dheireadh. D'iarr sé ar ár bhfear déirce ardnósach an féar a lomadh. Ba gheall le hiarraidh ar bhandia páipéar balla a chur ar an seomra suite. Díth céille. Níor thuig sé go bhfuil dhá chineál fear déirce ann agus is mór an difear atá eatarthu. An chéad sórt, sin é an fear a théann i mbun gnóithe sa tsráid phoiblí ag fanacht ar chustaiméirí. Má fhaigheann sé láthair maith, déanann sé go maith as na daoine ag dul thart, agus níl forchostas ar bith ag baint leis. Ach tá míbhuntáistí ag baint leis. Ar an gcéad dul síos, caithfidh cuma truamhéalach a bheith air. Oireann sé go maith d'fhear tanaí go bhfuil cuma an ocrais air. Fear atá toilteanach seile a chaitheamh ar a láimh agus a bhaineann a chóta de. Níl aon sochar ann d'fhear ramhar. Tá deacracht ag baint leis an sórt seo déirc. Aithníonn gach duine tú agus cad atá idir lámha agat. Má bhuaileann tú le duine ó do thaobh tíre, Ní féidir leat a mhaíomh go bhfuil tú sa státseirbhís. Níl dainséar mar sin ann don bhacach uasal. Buaileann sé ar dhoras. Is iomaí duine a bhuaileann ar dhoras, teachtaire ó Amazon, an fear poist, an fear árachais agus araile. Is bacach é an bacach uasal. ach ní bhíonn sé ag lorg déirce. Más gá, déarfaidh sé os íseal, 'A little help'. Níl sé ag trácht ar dhéirc dó féin, ach tá sé ag cur in iúl duit go bhfuil tú féin ar an ngannchuid. Ach ní minic a bhíonn an dualgas seo air. De ghnáth, cuireann sé fáilte romhat leis na focail. Nach breá an lá é, nó Lá oiriúnach do na feirmeoirí. Fágfaidh sé fút féin ansin é. Nuair a bhíonn sé ag triall sráide nua, tá seans ann go mbuailfidh sé ar gach doras sa tsráid, ach nuair a shocraíonn sé síos, cloíonn sé lena bhunchliant féin. Más léir dó nach bhfuil ag éirí go maith leis sa cheantar sin, scriosann sé ón liosta é. Ní thugann sé am amú do daoine suaracha. Tá sé de shíor ag cur leis an liosta agus ag baint de. Maidir lenár mbacach, an duine a bhí maslaithe leis an chomharsa ag iarraidh an fhéir lomtha, Is duine ann féin é. Tá sé beag le goile leathan. Caitheann sé beiréad a chuireann crot iasachta air. Luascann a fhéasóg ghiobalach ó thaobh go taobh agus é ag gáire. Is duine gealgháireach ár mbacach galánta. Tá féith na cainte aige. Guth domhain ar nós aisteoir ó Amharclann na Mainistreach. Is cuimhin liom an chéad chuairt a thug sé orainn. Bhí brat bog sneachta ar an talamh agus nuair d'oscail mé an doras ar sé, Táim ag ceapadh go bhfuil sneachta sa spéir. Bhí mé ag caint le fear agus deir sé go bhfuil méadar de ráth sneachta ar an mbóthar go hÓmaigh. Thug mé cupán tae dó sa phóirse agus nuair a tháinig mé amach fá choinne an chupáin sé dúirt sé, Níos lú bainne anois agus spúnóg eile siúcra. Ní iarrann sé aon rud ariamh. Ach tá a shlí féin aige. Ní dócha go bhfuil píosa feola sa chuisneoir, nó táim cinnte nach bhfuil péire bróg agat nach bhfuil gá agat leo. Cheapfá go bhfuil cumha air don lá atá thart nuair a bhí saol níos torthúla agat féin. Tuigeann tú anois an mídhúil a bhí air nuair a iarradh air an féar a lomadh. Agus thug sé an freagra. Thosaigh an fhéasóg ag luascadh agus dúirt sé, An bhfuil tuairim ar bith agat, a chara, an turas atá le taisteal agam roimh oíche? Tamaillín ó shin bhí compánach aige ar a chuairt. Chuir sé in aithne dom í. Seo, is í seo m'iníon. Teastaíonn uaim mo thithe a chur in iúl di mar beidh sé ag obair im ionad fhad is atá mé ar saoire beag faoin tuath. Ní chreidim gurb í a iníon í. Níl sí cosúil leis ar dhóigh ar bith. Ní fhéadfadh, murab féasóg chasta ghioblach uirthi. Ní dóigh liom gur locum í ach oiread. Mo bharúil féin gurb í a chomharba agus gur dhíol sé a chleachtas léi. Feicfimid amach anseo, ach braithim nach bhfeicfimid ár bhfear déirce uasal arís. Dhíol sé a chleachtas léi agus scoir sé le pócaí lána. Iarnóta, Bhí an ceart agam. Bhuail mé le cara le déanaí. Tá aithne aige ar ár gcara an fear déirce. Seáinín Ó Tuathail is ainm dó. Chuir sé faoi lasmuigh de Áth Fhirdhia. lena mhac agus cheannaigh sé tigín dó féin. Tigín beag gleoite é le faiche os a chomhair amach agus gairdín sách mór ar cúl. Tharla gur shocraigh an Comhairle Contae an bóthar a leathnú agus bhí giota dá ghairdín uathu. Thóg siad leath an fhaiche uaidh agus ní raibh sé sásta ná leath-shásta. Rinne sé gearán agus i ndeireadh na dála cuireadh an cás ar eadráin. Tháinig lá na cúirte agus bhí Seáinín i láthair. Níor chuir an ócáid as dó. Ba chuma leis na habhcóidí, na róbaí, na bréagfhoilt. Glaodh ar Sheáinín os comhair na cúirte agus labhair an t-abhcóide leis. Tá mac agat? Tá, arsa Seáinín, mac mór láidir, tríocha bliain d'aois, agus bród agam as. Deirtear liom go bhfuil sé ag obair ar an ród nua An bhfuil job tábhachtach aige? Tá, buíochas le Dia. Oibríonn sé ar cheann de na hinnill nua-aimseartha, ollscaiteara a thugtar air. Táim cinnte mar sin go bhfuil pá ard aige? Déarfainn go bhfuil. Is obair dhian í. Tuigim. Tá sé ag déanamh go maith as. agus bheitheá féin sásta go maith leis an airgead breise ag teacht isteach, seachtain ar sheachtain. Tá tusa féin ag déanamh go maith as, a mhic, arsa Seáinín. An bhfaca tú ariamh an puisín ag beathú an chait? Bhí an lá le Seáinín Ó Tuathail.